Mmawa uno panavuta pa Times pamene a Kunkuyu ndi a Namalomba komanso ndi anthu ena anamujoina Leah kuyankhulapo pa zomwe zikuchitika komanso zokhudza kumangidwa kwa anthu a mcp. A Kunkuyu ayankhula zochuluka pamene a Namalomba anadzayankha nawo. Nde tufuna mukhale pompa. kumvetsera kuti akuluakulu awiriwa anayankhulana bwanji ma mmawa uno. Osaiwala kupanga like komanso subscribe.
Mmawa wabwino kwa inu nonse tikulandireni ku programu yathu ya lero ya kulinji pano pa wailesi ya Times, programu imene timakhala tikuwunikira nkhani zimene zikuchitika mdziko lino mozama, kubweretsa mbali zonse zokhudzidwa komanso kulola aMalawi eni kuti alankhulepo pa nkhani zimene zikuchitika mdziko lino la Malawi. Ine ndi Leah Malekano tiyeni tikhale limodzi lero pa 16 December 2025. Dzulo chipani cha Malawi Congress Party mcp chinachititsa msonkhano wa atolankhani kwa um, A George Phiri, mwamva mmene akulankhulira a Namalomba komanso a Kunkuyu. Inu mukhoza kulankhulapo zotani pa nkhani ya kukhudzana ndi kumanga anthu mdziko muno pa nkhani za ndale kapena potsatiradi malamulo a dziko?
Ayi zikomo kwambiri ndamva ndithu mmene alankhulira olemekezeka a Kunkuyu komanso olemekezeka a namalomba nkhani zakumangana mdziko la malawi Eh, ngati akunena zoona anthuwa wonse kunena kuti zimenezi zimene zimachitika ndipo onsewa ndi anthu ozindikira kotero kuti zimene akulankhulazi ndiwoti akuzidziwa kuti izi zimachitika ndiye chimene chikundidabwitsa nchonena kuti ngati anthu ozindikira komanso amene akudziwa kuti zimene zimachitika leroli tikuona kuti ah, aku- akulankhula koma akudandaula kuti m- mwachitiranji izi, mwachitiranji izo munachitiranji izo Ah, zinthuzi nzandale ndiye ndikudabwa kuti akudandaula chifukwa chiyani pamene akudziwa kuti zinthuzi ndi zandale zimene iwowo akuzidziwa bwino akuzimvetsa bwino ndikhulupirira ngati kukanakhala kudandaula sakanadandaula ndi nkhani yomangidwa ayi chimene chikanadandaulitsa nkuti nkhani za mtundu ngati uwu zapangitsa dziko la malawi kusatukuka chifukwa Mm. chakuti zimene tikuyenera kuchita si zimenezi chifukwa tingakhale pansi amalawi tonse kukaponya voti ndi kuponyera atsogoleri a chipani chakuti chakuti ndipo iwowo ndi kupambana pa chisankho chimenecho kenaka atalowa mboma nkumakangochita ngati zimene ah, atsogoleri awiriwa akukamba apapa ndiye kuti tili pa vuto lalikulu ndiye kuti atso- ngati ndizoona zimene akunenazi ndiye kuti atsogoleri onse awiriwa sitikuwafuna malawi ndi amene apangisa kuti malawi akhale mphawi mpaka lero chifukwa ifeyo tikamaponya voti timaponya voti ndi cholinga choti zinthu zisinthe mdziko la malawi umphawi uthe kusowa chakudya kuthe tipite chitsogolo tikhaleko ngati anzathu amene mayiko awo ali wotukuka ndiye ngati tingachedwe ndi kutaya chuma cha dziko la malawi chimene ndi cha malawi nkutaya chumacho ndi kumakangana zinthu zimene tikudziwa kuti sizipita patali nzothera pomwepa zingotayisa nthawi ndi ndalama ndiye kuti tilibe boma m'malawi koma ngati tingakhale ndi anthu amene tikuwafuna ngati dziko la malawi tikufuna kuti ngati munthu wamangidwa chifukwa chakuti anachita mlandu wakuti wakuti kaya anapha kaya anaba kaya anachita chiyani chimene chili cholakwira malamulo mlanduwo upite ndithu ku khoti ndipo akhoti aweruze mlandu umenewu ndiyamika kuti tili ndi magawo atatu uh, autsogoleri mdziko mwathu muno ku executive ku judiciary ku legislature uh, kapena kuti um, uh, uh, bwa- u- opanga malamulo ndiye anthu awawa akhoti atenge udindo wawo chifukwa ndi woyima pawo ngati mmene alilinso mabranchi enawa ndi woyima paokha akhoti atenge malamulo ngati munthu anapha aweruzidwe kolingana ndi malamulo amene amaweruzira munthu akapha mnzake asatengere kuti ndi wachipani chanji kapena amachita ndale za mtundu wanji ayi aweruze chimene chimatipweteka ku malawi nkukhala ndi milandu ngati iyi mpaka zaka 5 mpaka zaka 10 m- munthu mlandu wakewo u- osaweruza ayi I- ineyo ndikuona kuti ndipemphe pano m'malo mwa malawi anzanga amene akudandaula ngati ine kuti akhoti gwira ntchito pa milandu imene yakupezani mpaka iweruzidwe temu ya dpp isanathe kuti enawa aphunzirepo kunena kuti mlandu si wandale munthu adalakwadi adapha mzake munthu adalakwadi anaba munthu analakwadi anachita chakuti milandu iziweruzidwa izitha ngati mmene akunenera a kunkuyu kuti a namalomba ali pa belo chimene chikutanthauza kuti a namalomba mlandu wawo sunaweruzidwe chifukwa chiyani a malawi congress anafika potuluka m'boma asanaweruze mlandu wa a namalomba ngati analakwa chimene chinavuta ndi chani malamulo kunalibe chabwino tathokoza kwambiri olemekezeka moses kunkuyu mwamva funso limenero akuti pali mafunso angapo akuti ngati a namalomba adamangidwadi kuti anamangidwa bwanji pochoka nthawi imeneyo mulanduwo sunathe ngati zisa, ngati nkhaniyo isanali ya ndale timafuna muyankhe pamenepo komanso munafotokozerapo bwinolino kuti dziko lino mwina lakanika kutukuka chifukwa cha mmene andale m'mbuyomu akhala akuchitira anakambapo kuti inunso a kunkuyu muli pano mukhoza kukhala mmodzi mwa anthuwo amene mwapangitsa kuti bomali lifike apa Ta- mutayankha mafunso amenewo zikuoneka kuti um, anthu angapo pa lainipa achokapo chifukwa cha mavuto a network mwina tikudikira kuti abwere pa lainipa titapita kwa atolankhani athu ku rumphi Komanso ku Zomba wadzuka bwanji tiyese monjeza? ndadzuka bwinotu kaya iwe leya kumene ku blantyre Ndadzuka bwino. Tangocheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko. chabwino chabwino Ah, poyamba mwina muzitchula dzina lija komanso kumene mmachokera ine ndine anthony matiti ndimachokera ku chinamwali boma la zomba
chabwino nde pa pa mutu umene hello ndikumveka mukumveka ndithu chabwino nde pa mutu umene tikukambirana lero kuno ndemanga yanu ingakhale yotani ndemanga yanga ndi yakuti kamangidwe kakufuneka kazikhala ni umboni weniweni kuti nkhani zikayambidwa zizimalizidwa chifukwa tikachulutsaso nkhani osapanga chitukuko palibe chimene chingatithandize Eh. ndiye chimene ndingalipemphe boma nchekuti akayamba nkhani zomatenga anthu mmanyazi azionesesa zikhale ndi umboni pa nkhani izizi zimangothera sakikaye umboni imapezeka nkhani ija basi yangokhala mpaka na 2030 wo yati ndiye nkhani zomangomanganamangana zopanda umboni palibe chimene chingatithandize chifukwa anthu anthu ambiri chimene akufuna kwambiri ndi chitukuko nde mwina chipani cha mcp chanena kuti tikuona ngati kuti mwina mu- mukumangana pakulowa ndale mwina inu nkuona kwanu mukuona mutani iye olakwa amayenera kuimbidwa mlandu olakwa aliyense amene ali olakwa amayenera kuimbidwa mlandu ndikuti ayi musiyeni aone kuti ndiwo kaya iwonso ankachita chimodzimodzi ankawachitira ali mboma Eh,
Chabwino. ndi mmene afotokozera amenewa amatiki kuno ku- ku chinamwali
chabwino ndathokoza kwambiri tiyese monjeza kuchokera ku zomba wadzuka bwanji netha hara kuchokera ku rumphi
inetu ndadzuka bwino kaya kumene kwanzathu mwadzuka bwanji tadzuka bwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko
chabwino poyamba tikudziweni ine ndine gift chandoona chipofya chabwino achipofya ndemanga yanu ndi yotani makamaka kutengera ndi fundo zomwe achipani cha mcp afotokoza mpulogalamu ya gulinji Ah, ndemanga yanga ndiyoti mmene ndachiona ndiyoti anthu akalowa mboma kumakhala kutayirira kwambiri safuna kumva za anzawo kapena kumva madandaulo a amalawi akamalira kapena akamayankhula nde zijazi zimazachitika zimazafika point yokuti anthu akatopa amapanga zimene akufuna komanso mbali ina ndithokoze kapena uh, ndasangalala ndi mmene akunkuyu anenera kuti kumangidwa kwa anthuku kwakhala kukuchitika even boma lawo zakhala zikuchitika koma iwowo panalibe nthawi imene kapena anazuzula boma lawo malingana ndi kumangidwa kwa anthu kaya ndi kumangidwa kwa friday kaya ndi kumangidwa kopanda zifukwa kaya ndi kumangidwa pa nkhani za ndale iwonso amakhala phe nthawi imeneyo takhala tikuona anthu ambiri akhala akumangidwa anthu ambiri akhala akupangidwa chipongwe kodi tinene kuti zonsezo zinali nkhani yopanga silence anthu amene ankakhala ngati akuzuzula boma la mcp mmadandaulo mwawo pa press briefing yawo imene ananena kapena mapempho awo anali oti ayi tizikambirana pakakhala kuti zinthu zavuta kodi panopa mpamene adziwa ubwino wokambirana nthawi imeneyo anali mboma chifukwa chani sankapanga involve ma stakeholders ena kapena ena ndi ena kuti pakavuta tizikambirana instead ndizija tinkazoona zikwanje ah, magalimoto kuswedwa ku parliament kuotchedwa kwa magalimoto zonsezija koma amene ankapanga zijazi palibe ndi mmodzi amene iwowo a mcp anamanga koma lerolo akubwera kuti iyayi ah, lamulo lisamayang'ane mbali kodi lamulo liyang'ana mbali nthawi inoyi yoti anzawo akulamula iwowo chifukwa chiyani sankamanga ah, kapena chifukwa chiyani lamulo silinayang'ane ah, wina aliyense mofanana nthawi imene iwowo ankatani ankalamula ndiponso mopitiriza momwe anenera a Kunkuyu kuti iyayi uh, panopa m'malawi munomo muli mavuto ambiri mavuto afetereza zambirimbiri kodi nthawi imeneyoyo mavuto afetereza sankawaona awaona mavutowa chifukwa chakuti ali ku opposition ndiyeno zikukhala ngati chifukwa chakuti anzawo akulamula momwe akulamulira kutengera ndi zimene zinkachitika mboma la mcp amene anapalamula ayamba kumangidwa kwa iwowo chikuoneka ngati ndi chiyani ndi chipsinjo ananena ena ake anzanga apa kuti a Namalomba ali ndi belu ngati a Namalomba ali ndi belu kodi belu anayipalamula liti anayipalamula before mcp kapena tonse alliance isanalowe mboma kapena after tonse alliance italowa mboma ngati inali before tonse alliance kapena mcp uh, isanalowe mboma chifu sanawamange kodi ndi kuti sankadziwa kuti a Namalomba anapalamula kapena ena ndi ena amene awatchula kuti ah, hundred chakuti anthu onsewo pa onsewo kuti titawafunsa a Kunkuyu kuti nthawi yanu ya mcp kodi pa anthu hundred chakuti amene mwanenawo kuti anapalamula nthawi ya dpp yo chifukwa chiyani ime- imeyo munka- munkalamulira simunamangepo ngakhale mmodzi yemwe ndiyeno lamulo ligwire ntchito ngati munthu walakwitsa atengedwe kukhoti kukhoti kujako amati munthu ah, amatengedwa kukhala opalamula ngati khoti lampeza kuti ndi opalamula ngati sanapalamule kaya ndi a Chimwendo alibe mlandu apita ku khoti khoti likanena a Chimwendo alibe mlandu kaya ndi a Mumba kaya ndi a Kabwila akawauza kuti iyayi mulibe mlandu akatu koma ngati ali ndi mlandu amangidwe komanso aliyense amene wapalamula ayenera kuti amangidwe lamulo ligwire ntchito mofanana ngati momwe ananenera a Kunkuyu kuti akusangalala kuti ku opposition kwa anthu amaphunzirako zinthu zabwino ndikhulupira kuti ngati mwina nkwamwayi kuti azalowanso mboma mwina ngati atazabwerezenso izi zosaphunzira kamalamula mwina sizizachitika iyayi ndathokoza kwambiri Leah apo ndimomwemo mmene ndachezera ndi a Chipofya kuno ku Rumphi Ndathokoza kwambiri Netha Hara. Mercy Matonga kuchokera mu mzinda wa Lilongwe wadzuka bwanji?
ndadzuka bwino kaya iwe Leah Ndadzuka bwino.
Tacheza ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko. apatu ndili ndi mala amene azitchule dzina yekha mwadzuka bwanji tadzuka kaya inu tadzuka ndiyetu dzina lija Ndine Maxon Lomosi. a lomosi takumana nanu kuno ku lilongwe lerotu ndipo mu programu ya kulinji tukambirana za nkhani ya kumangana kumene kukumachitika pomwe ena akuganizira kuti ndi zifukwa za ndale maka achipani cha malawi congress dzulo pa msonkhano wawo wa ndale anakamba kuti kumangidwa kumene kuchitika kwa akuluakulu a chipanichi kukutsogozedwa ndi ndale ngati inuyo nzika ya malawi Mukuona bwanji madandaulo amene chipani cha mcp chikunena kuti akuluakulu akewa akuwamanga pa nkhani za ndale? a boma lina lililonse mmene lingalowe zimachitika ndithu amamangidwa anthu ena ndi ena eyetu nde pafunika zinthuzo kungozikonza bwinobwino boma lina lililonse mmene lingalowe amamangidwa eyetu Mwina ngati nkhani zimenezi zitha kusintha motani, pali kuthekera koti ngati dziko titha kusintha ku nkhani zomamanga anthu pa zifukwa za ndale?
apopo zitha kusintha ndi mmene anthu akuluakulu atakhala pansi nkukambirana
Aile amenewo ndi mmene ndachezera ndi mmalawi amene nakumana naye mu mzinda wa lilongwe akuti nkhanizi zitha kutha ngati akuluakulu atakhala pansi ndi kukambirana kuti kodi nkhani zomanganazi ziziyenda bwanji
chabwino ndathokoza kwambiri mese matonga chifukwa chobwera mu programuyi ndi amalawi kuchokera mu mzinda wa lilongwe zikomo kwambiri zikomo olemekezeka moses kunkuyu um, timafuna mutayankha zimene alankhula amalawi kuchokera ku rumphi komanso awo alankhula posachedwa kuchokera ku lilongwe ndikukhulupirira zokuti mwamva bwino lino zimene alankhula amalawi amenewa mukhoza kulankhulapo zotani
Ah, ndikanena zoti ndamva zonse ndi bodza chifukwa choti foni inadzaduka nde ayita kundiyimbiranso amene ndamva bwinobwino ndi kuti ndi amene akumalizirawo amene akukamba zoti padzikhala dialogue ah, ndo zakuti padzikhala kukambirana koma mwina mutandipangirako kungondiunikirapo zimene anayankhula enawo chifukwa choti foni nde mwaita kundiyimbiranso kachiwiri inaduka
Chabwino panali mafunso kuti izi zimene mukambazi kuti nkhani ndi za ndale chabe mwadziwa liti ngati a chipani cha mcp kuti zinazi zimangokhala za ndale chabe komanso zimangofunika kukambirana. Anafunsakonso funso kuti mu nthawi yanu ya mcp a Namalomba anamangidwa koma anamangidwa chakumapetopetoku kodi boma la mcp ngati panali mulandu silinkadziwa kuti mulandu kuti amange kuti tithane nawo mwamsangamsanga? Kunachokeranso funso kuchokera kwa a George Chaima, ndikukhulupirira zokuti funso limenelo munalimva.
Mukuti chani kwa a George Chaima? Inaduka nthawi imene ija akuyankha. Inu a athandize a a Kunkuyu amvetsetse bwino bwino funso limene linachokera kwa George. A George Chai- Ndilimve. a George a George Chaima muli pompano. Tafunsani mafunso anu amene munafunsa Moses Kunkuyu.
amene ndimalankhula ndine george phiri awo a- a- a George george Phiri. Phiri koma maina awatu lero nde Eish, ehe.
Ah, ineyo mafunso anga anali akuti kodi ngati a Namalomba akunena kuti ali pa belo ah, n- anamangidwa mnthawi ya malawi congress iwo a malawi congress ngati sanawamange a Namalomba pa mlandu wakuti ndi zandale chabe Chifukwa chani mlanduwu sunakhale concluded munthawi yawo ya Malawi Congress? Ndipo ngati akunena kuti uh, a Namalombawa analakwa chimene analakwa ndi chiyani ndipo chimene chinavuta kuti court limalize mlandu wa a Namalomba mcp isanachoke mboma ndi chiyani chifukwa zimenezi zikutitayisa nyengo ndi ndalama ngati dziko zikuwonongeka pa zinthu zimenezi chabwino ya tiuze ah, olemekezeka Kunkuyu kuti chifukwa chiyani mlandu sunathe mnthawi yawo tinene kuti ngwandale
olemekezeka Akonde Kunkuyu kuti- Ah, ah, bwana George Phiri akuvomerezana nane mene akufunsa tinene kuti ngwandale chifukwa kuti mulandu sunathe kutanthauza kuti akuvomera kuti milandu imachitika ku khoti ayi Ndale ine kuti ndikuvomera amapesa ku khoti kuti ine milandu ndikuvomera eh, kono ndi apatse naye nkhuleka yetu Eh, ine Okay, o- sindikuvomera ndikunena kuti a mcp anali ndi nthawi imene anadziwa kuti a Namalomba ndikupereka chabe chitsanzo cha a Namalomba pali milandu yambiri imene inatuluka mnthawi ya mcp okay ndakumvani okay Ina- chabwino a, a, a- a george phiri ndikukhulupira zokuti amvetsetsa bwinobwino uh, tayankhani a moses kunkuyu Ah, milandu ikapita ku court amene amapanga conclude milandu ndi akhoti ndi chifukwa chake lero tilipano tili milandu ina yatha zaka 10 muja anafotokozera a Namalomba zaka 10 malawi congress party sinali mboma milandu imeneyo kuti muyitsatire mupeza kuti pena abwalo aja chigamulo chawo chimadzayira onenanso kuti a nkhani izizi mwina mudangoonongapo misonkho ya malawi congress party and chimene tunena lero Kaya Malawi Congress Party inali m'boma pena inaphonya, ndi opanda nzeru yekha amene amakapanga zomwezo chifukwa ena anaphonyanso nkupanga zomwezo. Ndanenanso kuti zimene mukamachita muli m'boma mukuti mukumanga yawa mugwiritsa ntchito malamulo amene mmakaona kuti a lamuloli siliyagwire ntchito bwino nza ndale ndi amene akuimva ndale ija pano kuti ndale oimva ndi ambali yakuti Tsono mukanaziwa kuti kani mukakhala kunja kwa boma nde zinthu mmaona. Mtsogoleri, opposition imafunika mu dziko nthawi zonse. And opposition imathandizira boma kuchita bwino. Chifukwa the aspiration of Malawians is a good government. And for today, Mr. George Phiri, Malawi ndi aliyense you need an opposition imene ikhale kuti itumikiredi amalawi mopanda kuyang'anira kuti kodi inu muli mboma mudatani chifukwa even titakhala today kusachina tili mboma this country needs a strong opposition not for the sake of opposing koma kuthandizira boma kuti ligwire bwino ntchito chifukwa zina zimene zimachitika zimakhala zofuna kuti attention ilowere kwina pamene zinthu zina zikuphonyeka and there you need a strong opposition and we are going to play that role kaya tinalakwitsa pena we are going to play that role mwalankhula a- a- akunkuyu kunena kuti bwalo la milandu ndi limene limatha ku kupanga ziganizo zonse kapena kuthetsa kuti yayi apa palibe nkhani apa pali nkhani bwanji simukudikira kuti bwalo la milandu limalizitse nkhaniyi kenako ndikumazalankhula pambuyo. Mwina ndikuonjezerenso musanayankhe funso limenelo kuti nkhani yokhudza bwalo la milandu imene mwaifotokozera, mwafotokoza kuti milandu ina ili ku bwalo mwina for 10 years komanso nkhani yokhudza kamangidwe ka anthu amene tikunena kuti amakhudzidwa ndi ndale. Ndimafuna zinthu ziwiri mwina zitayankhidwa in your own perspective. aah mwina should we say kuti apolisi komanso mwina amabwalo they are somehow not independent in terms of mwina magwiridwe awo a ntchito poyang'anira zimene zikukambidwa zoti kumangidwaku kumakhala kwa ndale milandu ija siikuthetsedwa anthu amene ali ndi kuthekera kumeneku ndi apolisi ndi amabwalo mwina mukhoza kuyankhula bwanji perspective yanu aah mmene zinthu zimakhalira. Magulu awiri onsewa pachikhazikitso chawo ndi oyima paokha. a mabwalo ndi oima paokha and a polisi timayembekezera kuti apangenso ntchito yawo mosatenga mbali ndi chifukwa chake kumabwaloko ma, conclu- ma conclusions a ma cases zimatengera nthawi yawo imene iwo akuzionera kumabwaloko kudandaula kwathu pa nkhani za kamangidwe ka wanthu nnanenapo kuti kodi chimatsogola ndi chani kumanga ndi kumupatsa munthu mlandu kapena ndi kafukufuku kuti mufufuze nkudziwa zoti uyuyu tikumuganizira kuti walakwa chakuti chakuti ndipo tiyeni tikamumange ndi kumupatsa munthuyo cholakwacho chimayamba ndi chani chifukwa mukaona ife dzulo timapempha kuti "Ah, tawapezerani ndi cholakwacho awawa kupeza kuti cholakwacho sadachitchule kafukufukuyo sadamuchite nkumata kufufuza kuti adzapange record statement zimatero Kufunsa kwathu nkumeneko koma otherwise kutakhala kuti oh lachisanu tikuona kuti a Kunkuyu mudalakwa chakuti chakuti takugwirani kenako kutha 48 hours ndipo mulandu wanu ngwakuti wakuti statement nayi atsatiratu malamulo ngati kuli bail nkupereka atsatira malamulo ndipo sitikuti asapange zimenezo ayi zimenezo apange ndi kukonza dziko koma tiyeni apezeke wina oyambitsa kutsatira malamulo that's what this country needs.
Ndinafunsa funso kuti, Bwanji simunadikire a bwalo kuti achite ntchito yawo inu musanayambe nkuchititsa misonkhano ya atolankhani ndikumalankhulapo nkhani yokhuzana ndi ma arrest? kodi ntchito yofufuza nkumanga munthu akamganizira kuti ali ndi mlandu ndi ya bwalo? Mwaona mmene zopita ku bwalo tayankhulapo ife? Tinayankhulanso pompo kunena zoti tikukhulupirira kuti a bwalo akagwire ntchito yawo koma tu timakamba za uku tisadapite ku bwalo ndiye mukandifunsa kuti bwanji simudasiyire abwalo kufufuza kakasiyira abwalo
olemekezeka a namalomba
ayi ndayimva nkhaniyo koma tingonena kuti boma la profesa arthur peter muthalika ndilosiyana ndi boma la achakwera la malawi congress party ngati iwo zimachitika zimenezo kumamanga anthu anthuwo chifukwa cha zandale si boma lake la profesa arthur peter muthalika ili ayi ndiye tingotero kuti no aliyense amene akumangidwa akhoti ndi amene atakagamule pamene ukumangidwa umangoganiziridwa chifukwa cha zimene anthu adandaula chifukwa sikutitu anthuwo akumamangidwa popanda munthu wosadandaula ayi alipo wodandaula amene akuanenawo anthu atatuwo anthu adadandaula nkunena kuti ayi awawa ankafuna kutipha awa ankafuna kutitani anthu adadandaula anthuwonso enawonso ali moyo ndiye anthuwonso ali ndi ufulu wofunitsitsa kuti no malamulo agwire ntchito ndiye titero kunena kuti boma la profesa silikhalira wina aliyenseyo kumbuyo amene ataphwanye lamulo zake zimenezo kaya iweyonso uli mboma momwe mulamu profesa zako zimenezo ukaya ukhala waku kongresi kaya wachipani china chiliyonse waku opposition zako zimenezo tingotero kuti anthufe tidzisamala chifukwa chakuti mawu alipo m'baibulo akuti uyo o- o- o- o- odalira lipa- lupanga lupanga lomwelo limadzam'maliza uyo amene amapanga cholakwika choyipa chomwecho chimadzambwerera anthu kunja kuno kuno nkunja anthu tizikumbukira ndiye zimene zimachitika kumene kuja ku- nthawi imeneyo ku kongeresiwo akudziwa bwinobwino alipo amene adamangidwa mmodzi wa iwo adakhala kuti adamangana okhaokha bolani koma ndi mmodzi yemwe sadamangidwe nchifukwa chake ife amalawi pano tikuzunzika adakakhala kuti amakonza zinthuzi munthu akaba ndalama zoti tikagule fetereza nkummanga bwezi anthu pano tikumasangalala tikumati a bolaniko munthu amene amakaononga ndalama zoti tikagule mankhwala ife ti- an- nkumakhala bwino bwezi tikumati bolani Koma mutati muonetsetse zonsezo sizimachitika mu ulamuliro wa Malawi Congress Party. Nde pamene dpp iyo yabwera nkumanena mu ulamuliro nkumanena kuti apolisi muli ndi ufulu gwirani ntchito yanu palibenso amene wakumangani manja ayi. Ndi apolisi aja nkumapita kumakagwira ntchito yawo. Pambuyo pake adzanena kuti iyayi dpp ikutimanga ndi ndale. Ah, Pamene popo ife pamene tunena kuti tikudabwa koma kupita chitsogolo apolisi agwire ntchito yawo bwino aliyense agwire bwino ntchito yawo chifukwa ngati apolisi sakugwiranso bwino ntchito zimaoneka ngati kuti nza ndale pamene akunena ya boma zimaoneka ngati nza ndale ndiye mwina mwake popeza ulendo uno apolisi panalibe pano ulendo wina ikadzakhala nkhani ngati imeneyi kwatulu- kwa- kwa- kwatulutsa poyera nkunena kuti ta- tafotokozani bwinobwino pali zimene zikunenedwa nkhani yake ndiyi inu munati mu- munena kuti chani mwina mwake atha ayankhulira bwino pamene tikubwera pano awa ama- kunzu- kunkuyu andale Ine ndikubwera pano, wandale amene ali wa boma, ndiye kuti ndi wa polisiyo, apolisiwo anakakhalanso, anabwera pano, mwinamwake anakayankhuliranso mwina m'njira yawo, mbali yawo, mwina zinakamveka. Ndiyankhule choncho kumaliza kwake. Chabwino, tathokoza kwambiri. Pomaliza pa zonse, a George Phiri, popita chitsogolo nkhani zomanga anthuwa, makamaka anthu amene ali andale, akuluakulu andale, ngati dziko Tingachite bwanji kuti zisaoneke kuti nkhanizo ndi zandale koma lamulo likugwiradi ntchito? Muli ndi 30 seconds kuti m'malize, a George Phiri. A, ineyo ndikuona kuti pamene pali vuto a, ndi amene amalamulira boma ndiye tikaona apolisi ndi amene ali aboma koma iwowa nthambi yawo amayenera kumayima pawokha ndi kugwira ntchito molingana ndi ukadaulo wawo umene anaphunzitsidwa za kagwiridwe ka ntchito koma titafunsa apolisi chodziwikiratu nchonena kuti apolisi sanganene kunena kuti anamanga munthu wina chifukwa cha ndale anena kuti anamanga munthu wina chifukwa anaphwanya malamulo ndi chimene apolisi anganene chimene tikuchidziwiratu pa malam- malamulo oyendesera apolisiwo amateronso kotero kuti malamulo a dziko lino apolisi ntchito yawo ndi kuonesesa kuti lamulo likugwira ntchito mchifukwa chake akuwamanga anthuwa apolisi alibe nkhani yonena kuti akumanga munthu chifukwa cha ndale koma akumanga chifukwa waba chifukwa wapha chifukwa watani chifukwa kuteroko ndiye kuphwanya malamuloko apolisi otereyo amammanga izi zonena kuti Chabwino. amangidwa chifukwa cha ndale ndi za anthu andale ndiye anthu andalewa ndi amene akuononga kuti ti- tichite moyenera kuti dziko lino likhale bwino ndiye pomaliza penipeni nnene kuti chofunikira nchakuti amene ali andalewa akabwera pa udindo agwire ntchito imene amalawi awasankhira A Malawi samangosankha munthu wa ndale chabe koma amafuna kuti munthu wa ndaleyu mmene chipani chake ndi iyeyo akutsogolera dziko lino awatulutse a Malawi mu umphawi wandiweyani umene ulipo pakali Chabwino. panopa Ta- kuti zinthu ziyende bwino. Tathokoza kwambiri a, a George Phiri chifukwa cha ndemanga zanu. Takuyamikani kwabasi.
Zikomo. A Moses Kunkuyu, mawu anu omaliza 30 seconds.
Ah, tithokoze chifukwa cha zonse zimene zayankhulidwa ifeyo kuyankhula kwathu nkumwe tayankhula kuja tibwereze kuti this country tisoweka opposition yabwino osakhala yomangolira koma opposition imene iyimire amalawi malawi congress party ndi imene igwire ntchito imeneyoyo mokomera amalawi mosayang'ana kuti kumbuyo kunachitika zinthu zotani chifukwa tikukhulupirira kuti Dziko la Malawi lidzasowabe wina amene adzaime nkuthetsa zinthu zimene tachita kumbuyo zosakhala bwino. We can do better and we should do better as Malawians.
Olemekezeka a Shadrick Namalomba, mawu anu omaliza. Ayi ife tithokoze ndimaona ngati kuti awa a Kunkuyuwa ndi Malawi Congress Party abwere poyera awapepese a Malawi kuti akapepesa amalawiwo ayambeno kugwira bwino ntchito ngati a opposition chifukwa amalawi m'mitimamo idakalibe ndi moto mwina atatero ndiye kuti no akamatsutsa tidzikhala kuma- kumakuna kuti ah, mwina akutsutsa zinthu zo- za nzeru koma ayambe apepesa kaye atipepese ndithu koma ifeyo kuchokera ku boma tiyesesa kuti malamulo agwire ntchito basi
Chabwino, tathokoza kwambiri chifukwa chokhala nawo mu program yathu ya lero ya Kulinji. Ndinayamikira kwabasi kuti a Kunkuyu komanso a Namalomba munapasana moni wabwino kuti dzikoli likusintha ndithu, a Kunkuyu kukhala mbali inayi, a Namalombanso kukhala mbali inayi. Ndi achimwene angatu amenewo, ndi chibale.
chabwino ndayamika kwambiri mukhale ndi tsiku lopambana kusiyana maganizo zochitika zikasiyana maopinions Mhm.
chabwino Innocent mawu omaliza 30 seconds Eh, ndinene kuti anthu onse amene takamba nawo apa makatswiri andalewa akufotokoza ndipo akuvomereza kuti zomanganazi zimachitikadi za ndale zimalowa ndale kupanga mene zikupangiramo Komano apa pempho limene apereka a Kunkuyu lonena kuti mwina tifike nthawi yopeza polekera zinthu zimenezi, tisapitirire kuyenda mmene zikuyenderamu, nthawi imene anthu a polisi amapanga concentrate pa milandu yokhudza anthu a ndale, nthawi imeneyo akhoza kuigwiritsa ntchito pa milandu ina imene anthu akufunadi kuti a polisi awathandize, nthawi imene anthu amapita ku bwalo pa zifukwa za ndale, nthawi imeneyo anthu ena amene amafuna abwalo lidi zoona zenizeni. Akhoza kufuna nthawi imeneyo kuti awathandize nde mwina tipeze polekera mchitidwe umenewu. Anthu andale aphunzire kutsata malamulo, kulemekeza malamulo, zobwezerana, zotani zotani I think zikutitayitsa nthawi, sitikupita patsogolo ngati dziko.
Tathokoza kwambiri. Umunso ndi mmene tamalizira program yathu ya lero ya Kulinji pano pa wailesi ya Times. Ine ndi Leah Malekano tikumanenso mmawa mu program ina ya Kulinji pano pa wailesi ya Times. Mwakoma nonse.